wa sunanuhu tayamumu sunan tajdidu sayidi o de ye yɛlɛnkɛfɛn gosili kurakurayali ye li yadayihi i tɛgɛ fila masali ye n'i y'i tɛgɛ fila gosi duguma i b'o kɛ k'i ɲɛda masaha i bɛ tila k'i tɛgɛ fila gosili min kɛ duguma kun o tɛgɛ fila gosili de ye suna ye i bɛn'o kɛ k'i tɛgɛ fila masaha O ma o ye ta tɛgɛ fila gosili min tɛgɛ bɛ gosili ko filanan min kɛ dugu ma ka tɛgɛ masa n'a ye o ye sunna ye o ma gosili ko fɔlɔ fɔlɔ ye o ye farida ye an tɛmɛn'o kan gosili ko filanan min bɛ kɛ o ye sunna ye wa masahu ma fɛn masali fana ye sunna ye bayinal kuwayini min bɛ kɔɲɛkuru fila ni ɲɔgɔn cɛ wal mirfaqayini ani nɔgɔnkuru fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta nɔgɔnkuru la ɛ kɔɲɛkuru la ka taa bila nɔgɔnkuru la o furancɛ min b'o kɔnɔ n'o ye bolokala ye o fana masali ye sunna de ye n'o ka tɛgɛ fura fila masaya ka taa dan kɔɲɛkuru la o de ye farida ye nka ka tɛmɛ kɔɲɛkuru na ka taa bila nɔgɔnkuru la o masali ye sunna ye tayamumu na wa taritibu ani ka tayamumu yɛrɛ tali dada ɲɔgɔn kan n'i ye tɛgɛ fila gosi duguma i b'i ɲɛda masaa n'o ye i bɛ tila k'i tɛgɛ fila gosi dugu ma k'i tɛgɛ fila masaa n'o ye k'a dada ɲɔgɔn kan tan o de ye sunna ye wa fadailuhu tayamumu fusamandiyaw atasmiyatu o de ye n'i bɛna tayamumu ta i k'a fɔ ko bisimilahi i n'a fɔ n'i bɛ seliji ta i bɛ bisimilahi fɔ cogo min wa taqdimul yumna ani kinibolo masayali kanali alal yusra numanbolo kan n'i bɛna masayali kɛ i ka fɔlɔ ka kinibolo masaya fɔlɔ ka sɔrɔ ka numanbolo masaya wa taqdimu zahir zira'i ani nɔngɔ kɔkana masayali kanali ala batinihi a kɔnɔna kan n'i bɛ tɛgɛkala masaya i bɛ bolo kɔkana de masaya fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin n'a ye ni kɔnɔna ye ka taa bolonkɔnindenw na wa muqadamihi ani bolo nunkun kanali ala muakharihi a laban yɔrɔ la a laban yɔrɔ kan o kɔrɔ i b'a ta bolonkɔnindenw na n'i bɛna kɔkana masaha ka i kinin tɛgɛ da i kinin tɛgɛ fura da numan tɛgɛ fura kɔnɔ ka numan tɛgɛ fura masaya ka taa nɔgɔnkuru la o tuma n'i sera nɔgɔnkuru la ka tɛgɛ fura yɛlɛma nɔgɔ kɔnɔna na ka masaya ka taa bila bolonkɔnindenw na

ka tayamumu kelen ta ka farida fila seli n'o ye o tɛ bɛn o de faranfasiya bɛ a ni seliji cɛ seliji n'i y'o ta n'o ma tiɲɛ hali i bɛ se ka seli ba kelen seli n'o ye nka tayamumu n'i y'o ta o bɛ se ka farida seli kelen pewu de kɛ o tɛ se ka farida seli fila kɛ wa man tayammama ni mɔgɔ min ye tayamumu ta li faridatin farida seli kosɔn jaza lahu nawafilu a dagara o tigilamɔgɔ y'a ka nafilaw seli ba'daha nka nafila in bɛ seli de tuma min na n'i ye faridaw seli ni mɔgɔ min ye tayamumu ta k'a bɛna selifana seli i bɛ tayamumu ta dɔrɔn i bɛ selifana seli n'i ye selifana seli i bɛ nafila minnu seli selifana kɔfɛ i bɛ sinna ka wuli ka o nafilaw seli a tɛ se tayamumu wɛrɛ tali ma tun wa masu almusihafi a dagara n'i ye tayamumu ta ka farida seli i ka maga kuranɛ na n'o tayamumu ye mɔgɔ min ye tayamumu ta ka farida seli kɛ farida seli salamu bilalen a bɛ daga i ka maga kuranɛ na n'o tayamumu talen ye wa tawafu a dagara mɔgɔ ye fana n'i ye tayamumu ta ka farida seli i tilala farida seli la dɔrɔn ka sinna ka wuli ka alikaba munumunu o bɛ daga i ye hali n'i ma tayamumu wɛrɛ ta alikaba munumunu kama wa tilawatu ani kuranɛ kalanni n'i ye tayamumu ta ka farida seli farida salamu bilalen a dagara i ka kuranɛ kalan ni o tayamumu ye hali n'i ma tayamumu wɛrɛ ta tun in nawa zalika nka nin bɛɛ lajɛlen sariti de ye kabini i bɛna tayamumu in ta i b'a ŋaniya siri n bɛna tayamumu ta ka farida nin seli o kɔfɛ n bɛ nafila seli wala o kɔfɛ n bɛna maga kuranɛ na wala o kɔfɛ n bɛna alikaba munumunu wala o kɔfɛ n bɛna kuranɛ kalan i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ŋaniya de siri tayamumu ta kuma fɛ wa tasalati an'i ka tila k'a tugu bi salati ni seli i bɛ seli in kɛ dɔrɔn i bɛ sinna ka wuli ka nafila in tugu a la ten nka ni e ye seli kɛ ka salamu bila ka mɛn ka ko wɛrɛ don a sen kɔrɔ k'i bɛ sɔrɔ ka na nin baara ninnu kɛ o tɛ daga i ye dɛ i bɛ tayamumu wɛrɛ de ta tun walam yakhruj alwaqt ani a sharti dɔ fana ye n'i ye tayamumu ta ka farida seli an ko a bɛ daga i ka nin nafila kofɔlen ninnu kɛ ka tugu farida la hali n'i ma tayamumu ta o sharti de ye i ye tayamumu ta ka farida min seli n'a y'a sɔrɔ a wagati ma bɔ masalan mɔgɔ min ye tayamumu ta ka lazara seli lazara selila lazara selila tile binda tuma fɛ e tilala lazara seli la dɔrɔn a ma mɛn tile binna tile binnen e tɛ se ka maga kuranɛ na tun i ye tayamumu tali min kɛ ka lazara seli kuranɛ maga ɲɔgɔn tɛ se ka daga i ye n'o tayamumu ye bari e ye tayamumu ta ka farida seli min kɛ o farida wagati banna pewu n'i ma ye k'i bɛ maga kuranɛ na sa e bɛ tayamumu wɛrɛ de ta wala mɔgɔ min ye tayamumu ta ka sɔgɔmada seli ka bɛ dugu min na tayamumu ta i y'a ŋaniya ni n tilala sɔgɔmada selili la n bɛna alikaba munumunu wala ni n tilala sɔgɔmada selili la n bɛna kuranɛ kalan kɛ wala ni n tilala sɔgɔmada selili la n bɛna maga kuranɛ na o tuma na e bɛ tila sɔgɔmada selili la tile bɛ bɔ ni tile dun bɔra o ye sɔgɔmada wagati bɔlen ye o tuma na i tɛ se ka maga kuranɛ na tun i tɛ se ka alikaba munumunu tun i tɛ se ka eh, kuranɛ kalan tun f'i ka tayamumu wɛrɛ de ta bari e ye tayamumu tali min kɛ farida kama sisan o farida wagati bɔra wa jaza kullu ma fɛn bɛɛ lajɛlen kɛli dagara bi tayamumi nafilati n'i ye tayamumu ta k'i bɛna nafila seli illa zukira fɛn o fɛn n'o fɔra illal faridata fɔ farida an ye ka fɛn o fɛn fɔ nin n'i ye tayamumu ta k'i bɛ nafila seli kɛ nafila seli bannen kɔfɛ i bɛ se ka maga kuranɛ na ni o tayamumu ye n'i ye tayamumu ta k'i bɛ nafila seli nafila seli bannen kɔfɛ i bɛ se ka alikaba munumunu ni o tayamumu ye n'i ye tayamumu ta k'i bɛ nafila seli nafila seli bannen kɔfɛ i bɛ se ka kuranɛ kalan ni o tayamumu ye nka n'i ye tayamumu kɔni ta k'i bɛ fa nafila seli nafila selilen kɔfɛ i tɛ se ka farida seli n'o ye dɛ n'i kɔni ye tayamumu ta k'i bɛ farida seli farida bannen kɔfɛ i bɛ se ka nafila kɛ ka tugu a la nka n'i ye tayamumu ta ka nafila seli nafila in selilen kɔfɛ farida tɛ daga i ye ni o tayamumu ye wa man sallal isha ni mɔgɔ min ye saafo seli bi tayamumin ni tayamumu ye mɔgɔ min ye tayamumu ta ka saafo seli qaama saafo selilen kɔfɛ ka salamu bila i bɛ sin ka wuli lishafi ka shafi seli wali witiri ani witiri k'o seli baadaha saafo selilen kɔfɛ min gayiri taaxirin k'a sɔrɔ a ma kɛ ni yakarali ni mɔgɔ min ye tayamumu ta k'i bɛna safo seli i ye safo seli safo salamu bilara dɔrɔn ni safi ni wotiri ko b'i kɔnɔ dɔrɔn i bɛ sin ka wuli k'a tugu a la ten baasi t'o la o tɛ se tayamu wɛrɛ tali ma a tɛ yafara ye dɛ nka n'i ye safo seli ka mɛn ka fura janya k'i bɛ tila ka wuli k'i bɛ safi ni wotiri seli n'o tayamu ye ayi o tɛ bɛn i bɛ tayamu wɛrɛ de ta tun o ma tayamu ma ni mɔgɔ min ye tayamu ta min janabatin k'a sababu kɛ janaba de b'i la wagati koronnen de n'i ko k'i bɛ ko wagati bɛna bɔ ɔ e dun bɛ ka tayamu ta janaba b'i la pour que wagati seli seli in daga i ye fala budda o ma kari tɛ min niyatiha f'i k'o ŋaniya de siri k'a fɔ n bɛna tayamu ta walasa ka seli daga n ye kana tayamu ta k'a fɔ ko nɔgɔ min b'i la janaba nɔgɔ min b'i la ko tayamu k'o wuli ka bɔ i la dɛ bari tayamu tɛ se ka nɔgɔ wuli ka bɔ mɔgɔ la tayamu bɛ se ka seli daga mɔgɔ de ye sariya la dɔrɔn o ma ala de b'a dɔn o ma ala de b'a dɔn